ị fụrụ kesi mmụọ mmiri afụrụ anya o nwere ife ndị oyibo na-akpọ tedious ihe tara akpụ kesi e ga-ata akpụ ọ ga-adị tedious you know why because other native doctor nwere gịnị nwere shrine nwee nya call center nwee ebe a na-anọ akpọku chi mana mmụọ mmiri afụrụ anya elegharịna m anya na compound afụrọ m ebe e kobere akwa red nere anya everywhere nere anya everywhere o nweghị shrine just like eh, bishop without parish ọ wee bụrụ na mmiri na-ehuru onwe n'ụrụ mmiri mmiri na-ehuru onwe ehu nọrọ onwe ofu ebe na ụrụ ya ude ngwọ no akwa red nothing nothing normal ụdị mmiri a bụ Soludo ga-agbata mmiri ahụ aka ewere hanging bridge maa ebe ahụ ebe ahụ abụrụ express o wee bụrụ na mmiri na ụrụ ka mmụọ mmiri ji wee mere wee mere chi guy hapụchakwa na a na-eme ya na nna onwe ya ọ ga-abụ ọ bụ ụdị reality ọ ga-abịa eme expose like this ị nenechaa ya o doo gị anya hoo haa na na eh, amamikpe adịghịrị native doctor at all amamikpe adịghịrị ndị native doctor at all at all ndị amamikpe dịrị bụ nwa bizagon dịka gị nwa na-eje ebe a ndị amamikpe dịrị bụ nwa bizagon dịka gị nwa na-atọbi n'ụlọ ndị native doctor na-atọbi n'ụlọ ndị pastor because gịnị 99.9% of members or clients or subscribers of native doctor or eze nwanyị they are all Christians eje Friday eje gwọrọ ọgwụ Sunday eje Thanksgiving Friday agwọrọ ọgwụ Sunday eje Thanksgiving na confuse gharị Chineke o nwezie ka miracle si wee mee coincidentally coincident maybe na oge akara aka erugo ehe oge akara aka erugo for miracle gị ji take place or mgbe Chukwu ya eji rete gị o mezie nwa dibia anara glory gị nwa jere ụka on Sunday eburu thanksgiving nwa dibia mee gịnị jekwuru fada o wee na-ese okwu o wee na-eme gịnị o wee na-ese okwu na nwa guy anyị jere thanksgiving n'ụlọ ụka ka dibịa na-aba mba na i werena thanksgiving m jee nye fada nye pastọ mana ọ mụ rụrụ gị ọrụ i wee gaa through 99.9% of people who visit native doctor they are all Christians to me enweghị m bụrụ governor m ya blame ndị native doctor ọ subscribers ndị na-eje eje because ị fụ nwaanyị nọ na social media agba ọtọ na-ajaha ike ikpe amaghị onye ikpe mara bụ onye na-eshare the video eshare because ọ bụ na ọ jahecha ọhụ jahecha ọhụ ọ wee bụ na o nweghị onye sharera eshare no share no like no comment o mee nwanne echi the same thing o mee nwanne echi the same thing onye na-ajaha ọhụ ya eme gịnị ya ewere gịnị ya ewere ife pechie ọnụ ọhụ ya ka a ghara ịfụzi ya because o nwere encourage as o nwere onye na-eme encourage so na ikpe amaha ndị dibịa ọmọ this exposition akara aka ọ bụgodị na a forgive onye nwere shrine a ma forgive onye nweghị shrine because na mụwa nwee ihu agwụ today ị bịa be m wakpo m n'ike agwa gị na agwụ m jere ahịa na agwụ m aha arụ ọrụ ụbọchị eke probably na ị bịara ụbọchị eke ee eh, m gwa gị na ha arụ ọrụ mbọsị nkwọ ụbọsị ọ bụla ị ga-abịazi mbọsị nkwọ m sị na ọ bụghị nkwọ ọ bụghị that nkwọ na e nwere nkwọ ukwu nwee nkwọ nta na e nwere eke ukwu nwee eke nta ịbịazighị na ya na e nwere eke ọgwụ ndị be nwere ya na-akpọ eke eke ọgwụ nye eke a na-akpọ ya high ndị ụka na-akpọ ya high mass ya achị do mass akwụsị na e nwere normal mass kwesịrị basa na-akpọ high mass ọ dịkwa n'omenala e nwere eke ukwu nwee eke nta so ọ bụrụ m bụ dibịa ha wakpo m m asị ya na ụbọchị agwụ a ji arụ ọrụ bụ na eke ukwu ajụzie m why i jizi kpọkọrọ ndị mmadụ bịa here wee na-emezi abarakataba m sị yes arị m eme abarakataba ya e ji kpọrọ ndị mmadụ bịa here kịta bụ ha wetacha their request naba mbọsị eke ukwu eburu m the request megide jee bujere chi chi ee nke a ga-adị tedious tedious ama m asụ oyibo tedious onye tara akpụ agbaghara a bụ na a forgive onye nwere shrine what of onye enweghị shrine bishop without parish ị na-edogharị mass up and down ka mobile pastor ee ọ na ọnụgụ mọ pastọ ndị na-akụ ara na GUO e ma moto o loduchaa buru baịbụl na-akọ ese gị ụjọ n'ahụ na ị ga-anwụ echi nwa nwanne echi ya accident is on the way na ọ bụrụ na ikpero ekpere pụọ kịta moto na-enwe accident na ebe a dịkwa China dịkwa ha China n'ihe a ọrụ China dị ihe a ụzọ dị mma everywhere dị mma anaghị ekpe ụdị ekpere ahụ ebe a nothing like accident ịgbagide gbafee speed limit camera ese gị bangam bangam bangam bangam ị ga-akwụ ụgwọ na gọọmenti camera will regulate your speed limit ịghọtara so eh, bishop without sorry eh, bishop without parish ka ọ bụ native doctor without shrine ee eh, mmụọ mmiri nwanne m nwoke ihe asị na jebe a ga-eme na 13 video n'isi gị under one day nna eh, kedu nke mụ na uden na baba ọkwa comment na-ara ahụ nweta so onye fuck up anyị ga-ebido megide onye ahụ analysis until another breaking news abịa ịghọtara so ekpere ka another breaking news ha bụ ịpụta ọ bụ ha na ọ pụta ha anyị ga na-adọrịsị the okwu ịghọta adọgide ha na unu mara m emekwara ihe n'ụwa a inwere nsogbu a ga-enyere gị aka ka another breaking news wee pụta Okongwu dibia nwere nsogbu na-ayọgide ndị udogachi na deputy governor ka a gbaghara ya a ka nọ na process of imere Okongwu dibia the video mmụọ mmiri kpoo mmụọ mmiri kpoo ka o ji isi be anyị hey chineke god mmụọ mmiri kpoo kpokponiye ekponiye anyị were okongwu chefuo okongwu ee o nwere ike na Monday kịta another breaking news o nwere ike onye mana ya eje na nke Odumeje achọ ka enwee breaking news ya ata ya emechi nke mmụọ mmiri afụrụ anya enwere ike jena nke Indaboski sepere ahụ nkụ fensị dorikwe ndị ụka enwetụ pain na ọ bụ sọ ndị omenala ma ka esi enwe pain